aw ni yankuma bi an bɛna taa munumunu mali kɔrɔnfɛla la bi ta in ye buwasɔn dɔ de ye n'an bɛ se k'a fɔ jimanfɛn an ka kan na bi jimanfɛn in u b'a wele u ka kan na ko bani hari n'an ka kan na n'o ye bamanankan ye maa caman bɛ min faamu an bɛ se k'a fɔ ko buwana ji sabula aw yɛrɛ ɲɛ b'a la lɛfɛ kɔnɔna na buwana kɛlen don a la dɛ aw bisimila Waasa ka bani hari dilan an mago bɛ jɔ buwana dɔɔni na kɛlɛkɛlɛni dɔɔni kɔgɔfin dɔɔni ani kafunɛ n'o ye kɔrɔbɔrɔ nafɛn dɔ ye n'i ko kafunɛ u b'a faamuya a bɛ k'u ka jimanfɛnw na kosɛbɛ an mago bɛ jɔ fɛnɛ fana na kulobilenkan dɔ la n'an bɛ se k'a fɔ o ma ko yawuru an bɛna an ka kɛfɛn bɛɛ dɔɔni dɔɔni ta komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na i bɛ foronto kɛlɛkɛlɛnin dɔɔni ta i b'a kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma n'a sɔrɔla ko farimanba ka di i ye i bɛ se k'a caya ka tɛmɛ nin kan komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na ne y'ale damadɔ ta o kɔfɛ an bɛ bani yɛrɛ ta k'o kɛ ji na kɔrɔbɔrɔkan na a bɛ fɔ ko bani an ka kan na n'o ye bamanankan ye a bɛ fɔ ko buwana buwana kɔfɛ an bɛ kuyɛriba ɲɛ tilancɛ kafunɛ an b'o ta k'o fara a kan ka sɔrɔ k'a sanango sa a sanangonen ɲuman ka gɔngɔ wuli an ka ji sanfɛla la an b'o ji in bɔn ka bɔ a kɔrɔla la n'a y'i ja i b'a sanango sanangoliko filanan na nka ne ye n ta dan sanangoli kelen dɔrɔn ma o kɔfɛ an bɛna a kɛ tasa dɔ kɔnɔna na ka ji litiri kelen bɔɲango k'a la komi aw yɛrɛ y'a ye cogoya min na n'a y'a ja aw bɛ se k'a ji tɛmɛ nin kan nka ne ye n ta in kɛ 1 litiri bɔɲango ye n'o ye ji litiri kelen ye An bɛ kɔgɔfin dɔɔni dɔrɔn fara a kan o b'a ni kɔgɔya n'a sɔrɔla ko kɔgɔfin t'i bolo i bɛ se ka kɔgɔ dɔɔni k'a la tentɔ dɔrɔn i bɛ min k'i ka na la baasi den kelen t'a la nka kɔgɔfin fana ale nafa ka bon bun adamaden farikolo la kosɛbɛ surtout muso an bɛ lɛfɛ kɛ k'an ka minɛn datugu k'a to yen nɔ fo ɛri wɔɔrɔ bɔɲango n'a y'i ja i bɛ se k'a kɛ ɛri fila walima ɛri naani i yɛrɛ b'a lajɛ dɔrɔn n'a sɔrɔla a wugura ji in na dɔrɔn baara ɲɛna komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na ne ta in wugulen tɛ nin ye ji in na o kɔfɛ sisan an bɛ sɔrɔ k'a ta k'a kɛfɛn laban tɔw k'a la sa a kɛfɛn laban tɔ fɔlɔfɔlɔ o tɛ dɔ wɛrɛ ye o ye fɛnɛ in de ye kulobilenkan na n'an bɛ se k'a fɔ a ma ko yawuru Ne ka yawuru in ye den fila de ye a den kelen kelenna bɛɛ a bɛ komi i n'a fɔ cent soixante grammes an bɛ galama kɛ k'a ɲaami ɲɔgɔn na kosɛbɛ waasa a kuru ka ci o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ k'a sɛnsɛnliko boloda A ɲaaminen ɲuman ɲɔgɔn na, a sɛnsɛntɔla de filɛ nin an fɛ tan cogoya in na. An b'a sɛnsɛn fo k'a ɲɛ kosɛbɛ. N bɛ n dɛ ka yɔrɔnin dɔ fɔ ka fara a kan nimanaw ye ne nimana minnu hakili olu hakili yɛrɛ de bɛ ko faamuya ten dɔ i mana nin fɔ dɔrɔn u bɛ sin k'a faamu ten dɔ ne nimanaw buwana kɛra fɛn o fɛn la diɲɛden na a k'a dɔn k'a fɔ k'a ka ɲi nɔ muso ma kosɛbɛ a sɛnsɛnnen ɲuman filɛ nin ye ne nimanaw a kɔni ka di ne ye tan cogoya in de la k'a sɔrɔ n ma sukaro k'a la n ma sugurivani k'a la nka i b'a dɔn bi diɲɛ tile jalen don sukaro bɛ fan bɛɛ fɛ sugurivani fana bɛ fan bɛɛ fɛ an bɛna sukaro dɔɔni dɔrɔn k'a la ani sugurivani dɔɔni i b'o ko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma ɲani o bɛɛ kun d'a la wa a ka di n'o bɛɛ ye a kana ye da kɔnɔna na tan dɛ da yɛrɛ tɛ dɛ ayiwa filen wa fɔlɔfɔlɔ filen o fana tɛ vɛri kɔnɔna na tan ani in ka di dɛ ne nimanaw wa ani in ka di yɛrɛ de civilisation de nana ni eh, vɛri sɛlɛkunmɛlɛkun ye o ɲani an b'an ka baara bɛɛ kɛ an ka filenw de la koyi Sukaro yelelen a la an b'a yɛlɛma an ka vɛri kɔnɔna na o kɔfɛ a jiningurulama o fana ka di kosɛbɛ dɛ a jiningurulama o de ye yapadi ye i n'a fɔ ne nimanaw ye yapadi ye cogoya min na an b'o k'an ka vɛri yelekemani kɔnɔna na i bɛ jiningurumako in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma o kɔfɛ an b'a ɲaami ɲɔgɔn na ka sɔrɔ k'a kɛ an ka vɛri kɔnɔna na a fɔ an gɔnɔw kɔrɔtɔlen tɛ k'a kunbɛn sa aw bisimila Ala k'an si jɔ ka don wɛrɛ makɔnɔ.